ndewo nụ ụmụ Igbo niile ndewo nụ aha m bụ maazị cms nna maazị otu akụkọ dị n'ụbọchị nke taa anyị na-ewetara igbo cnn anyị nọ very deep inside valley n'ime etiti ime ọhịa na-ewetara unu akụkọ nke taa ngwa geezienụ ntị ma nụrụ isiokwu anyị
Bobrisky atụrụla ime mkpuke nwaada Bob nwa okorobịa Bob nke Risky nwa ọlayitan ọlanachi nke hapụrụ ụmụ nwoke n'afọ ole ma ole gara aga onye nke ji skirt and blouse mere senator onye nke tụfuru boxers yiwezie shimi na crochet hmm. atụrụla nụ ime mkpuke akwa efugo site na ihe anyị nụrụ n'aka ndị nta akụkọ anyị o ha kwuru sị na ọ teela aka nwa amadi a ji yọwa chineke maka mkpụrụ nke afọ ya mere o ji were obi ọcha ya niile wee gụọ egwu nke aha ya bụ duduke

maka na ije labour room abụrọ obere ije abụrọ obere ije chaa eh! ọ sịkwa n'oge na-adịghị anya ọ ga-ebido gawa ihe ndị bekee kpọrọ antenatal ka e checkie ya nwa o bu n'afọ mara ma ọ nwa inyom ka ọ nwa ikom otu a ka ọ dị eh!
ọ gwụla o rie m ọnụ agwụgo o rie m ọnụ amara na-echenjicha ihe echenji ị ga-asa mazi nwoke na-atụzi ime ike ọ gwụrụ m ike kedụ ka e si ebu nwa onye si na nke ọzọ ka esi na nke ọzọ ọ ya chineke anyị dị nwa Bob nwa Risky ọ ya chineke anyị dị nwa kịta ka ọ dị risky eh! ike gwụrụ ngwa geezienụ ntị onye isi ndị efcc onye nke aha ya bụ magomago onye nke na-ahụta maka ọrụ yahoo yahoo eriela gọọmenti magomago ha ekwuru m ekwu hmm. ekwuru m ekwu ah. hmm.
maka na o buru ọkpụrụkpụ ego ntị ya ntị asụ wuruwuru oh. akụkọ na-eru anyị site n'aka ndị nta akụkọ anyị ha mere ka anyị mata na nwa amadi a nọ na toilet n'ụlọ ya ebe ọ nọ na-anyụ nsị ndị DSS abata gbaka ụzọ ya ma buru ya Hey! Nke nsị akwa. ha enyedịghị ya ohere ka ọ gbachie ike ya Au! Oh, A gara ichekọ icha n'ike. aka echekwa icha n'ike o nwere Ọ oke na-esikwa ihe nsị nsị na-agagharị n'ụzọ. na-agagharị n'ụzọ Sinsi sie nsị si na cell. kepụkepụ ọzọ na-eru anyị ntị bụ na nwa amadi a na-akpọ magomago zụkọtara ọtụtụ ụlọ na ihe enwenwe home and abroad Eziokwu.
Emepere ya ahịa. Ọ, emepere ya shed ọhụrụ ka o were na-ebukpu ego o nwe ife mmadụ na-ama anụ fọdụ obodo a ka anyị nọ e nwe ebe anyị na-aga anyị ka nọ obodo a anyị afụ isi ya anyị afụ isi ya mgbe anyị gara ịgba ya ajụjụ ọnụ ịma ma kepụkepụ anyị nụrụ bụ eziokwu na mwute ọ sị na ihe a bụ aka ọrụ ekwensu na ndị ọrụ ya anyị gbaruru ọkụ mmụọ ịga gbaa ekwensu ajụjụ ọnụ ngwa jirizie ntị gị nụrụ ihe o kwuru
ị sị na m duru gị gaa bute ego ee mgbe i buteredị ego enweghị ihe mụ enwereghị ihe ruru m Magu ee respectikwa onwe gị o respectikwa onwe gị onye nọrọ na be ya ma ọgọdọ ya ekotere ya ike ya ekotere ya Magu m na ya echi gị gwana respectikwa onwe gị o ị sị na m duru gị n'ụlọ ndị gọọmenti ee enweghị ihe gbasa mụ na ndị gọọmenti respect kwa onwe gị o Magu respect kwa onwe gị o m ga-atakwa gị nga nga nga m ga-emekwa gị vam vam vam magu ọtọ dị m na m ga-emekwa gị vam vam vam o ọ dị egwu ihe niile ebe Onye ekwensu na-ebe ekwensu Oh, mgbe a na-enye gị ego ị na-afụ ị na-akpago ekwensu na E- e- ekwensu na-ata eti na ekwensu na-ese ndị ndị- ndị nọ na saịtị ego karịa ọrụ gị ụlọ o nwe ife mmadụ na-ama n'ụfọ akwa nwa mmadụ ahụ jiri aka gbara gbara gbara gbara gbara. were ụra kịta marie ya anya Ai, Oh.
mgbe ndị sineti House of Assembly na ndị isi okpokpo ọzọ kpọrọ nwa amadị a ka ọ bịa zara ọnụ ya ha jụrụ ya nwa amadị ọ bụ ego ole ka ị nataala ụmụaka yahu yahu kamgbe e tinye gị n'ọrụ a ọ ta eriri ọnụ ọ maghị ihe ọ ga-asa ha in fact jizenụ anya unu gbara onwe unu krismas Mr. Nominee, can you tell this distinguished Senate how much you have recovered